an yalayalala an ma taa yɔrɔ jan an tora bamakɔ kɔnɔ ka to wasolon kɔnɔ an sera belebele jɔni ma mali kɔnɔ mali kɔ kan maa t'o tɔgɔ fɔ maa ɲɛna sabula ale ta ye tiɲɛ a bɛ baara min na o tɛ maa wɛrɛ ye o ye tumani kɔnɛ den n'o ye mama tumani kɔnɛ ye an sera mama fɛ yen a sani mama yɛrɛ ka don kuma kɔnɔ an bisimila an bisimilala ka ɲɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ fɛn m'an tɔɔrɔ yan mama kɔri baasi t'i la bisimila ɔhɔ Eh, ne ka so ye bɛɛ ka so de ye. siga t'o la mama aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so Eh, ni dunan nana i ka so i b'a fɔ k'a k'a bisimila bisimila ɲininkali minnu mana k'i bolo i b'u kɛ n kun na n bɛ se ka min jaabi n b'o jaabi eh, mama e kɔni tɛ se ka ɲininkali si jaabi ɛ eh, mama ah. eh, n b'a fɛ i k'i kan fili dɔɔni mɔgɔ bɛ mama dɔn ni min ye o ye voix naturelle de ye wasolon voix yɛrɛ wasolon kan gɛrɛ gɛrɛ mɔgɔ bɛna ko sufi k'i ye mama b'o wo ɲuman mama bɛ yan ne kun fɔ ɲɔgɔn ni baro ɲɔgɔn ni jarabi tununna ne la a ye ne dɛmɛ ni yɔrɔ ɲinini na ko ne taara gɛrɛn na ne m'a sɔrɔ a ka gɛrɛn na k'i mana ye ne miiri la ne na miiri tolonkɛ ɲɔgɔn na i mana ye ne bɛ jɔrɔ la ne na jɔrɔ tolonkɛ ɲɔgɔn na kunkolodimi bana na furakɛ kɔnɔdimi bana na furakɛ na ye jarabi bana bolo bɛɛ kantɔ jarabi bana bolo jarabi bana tɛ furakɛ mama tɛ se ka furakɛ mama tɛ se ka furakɛ fewu fewu maa tɛ t'a bolo dɛ mɛ k'a daminɛ deux mille combien de bɛ k'i jarabi ɲini mɔgɔ m'a ye fɔlɔ dɛ mama an b'i fo nka mama an bɛna ɲininkali min tɛ kɔnɔ sisan n'a fɔ emisiyɔn yɛrɛ b'a fɔ kunun bi sini mama n'i y'a jateminɛ aw ka misigi aw y'a kalan karamɔgɔ de bolo mɛ an bɛ se k'a fɔ ko mama yɛrɛ ka karamɔgɔ ye jɔnni ye ok sufi n'i ye n ɲininka mhm. an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'an filɛ mhm. mali kɔnɔ mali kɔ kan mhm. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ emisiyɔn lajɛ mama tumani kɔnɛ ka foli bɛ bɛɛ ye ala ye emisiyɔn ni mɔgɔ fɔlɔ kɛ ne mama tumani kɔnɛ n bɛ ala deli ala ka caman caman sɔrɔ nin kɔfɛ ala ka emisiyɔn ala k'a taa ɲɛ n'i ye n ɲininka kalanden karamɔgɔ ta ye sure de ne mama ne donna misigi kɔnɔ depi 2000 fo ka na se 2022 ma san caman b'o kɔnɔ ne ye misigi daminɛ kabini n tɛ bɛrɛ bɔ n y'a daminɛ wasolo ee kɔɲɔfɔli yɔrɔw la k'a daminɛ jinkirin na k'a daminɛ sɛnɛkɛ yɔrɔw la donc ala y'a kɛ n bɔra wasolo n nana n nana n jigi kɛ jɔn ye eh, n'o dora n jigiya kɔrɔ dɔgɔninya la karamɔgɔya la n'ale sɔnna ka mama tumani kɔnɛ tugu a kɔ mhm. o ye nabintu jakite ye mm. nabintu jakite mhm. umu sangare ka nabintu eh, ne ka foli bɛ n ka mɛtiri ye nin waati in na mhm. ko a ye dɔnniya min di yan eh, muso bɛɛ tɛ se ka kalanden kalan ka se ka ɲɛ sɔrɔ siga t'o la donc n ka foli bɛ n ka karamɔgɔ ye nin waati in na a n'a furukɛ ɲuman n'o ye bertin kulubali ye eh, I b'o bɛɛ dɔn mama mais i bɛ se ka i da fili i kan fili dɔɔnin ni nabintu ka son dɔ o maa karamɔgɔ kɔni o mana kɛ cogo o cogo n'i ye maa min kanu i bɛ tugu o de kɔ kalan na ko bɛɛ diya ye mɔgɔ na baro la baro diyara malidenw ye tulonkɛ yɔrɔ tulonkɛ diyara

Eh, mama an bɛɛ y'e ta de o yarɔ mama an bɛɛ y'e ta ye ni ala sɔnna eh, nka mama naamu n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ an ka émission ye kunu bi sini mhm. n'i y'a ta aw bɛ misiki ta waati min na an bɛ se k'a fɔ aw ye kunu ye parce que mɔgɔ fana wulila aw kɔfɛ nka mhm. aw ka misiki waati mm. a kun man nɔgɔ studio kun ti fan bɛɛ fɛ k'i bɛ wuli dɔrɔn k'i bɛ taa misiki da fan bɛɛ fan bɛɛ mm. fɛ wa i bɛ taa sɔrɔ i bɛ tugu maa kɔ n'o ye karamɔgɔ ye mm-hmm. mais e bɛ se ka mun de fɔ k'o nafa kɛra mun de ye bi e kan parce que i kun tɛ se ka taa single bɔ f'i ka album de préparer e b'o nafa jumɛn fɔ bi bon eh, sufi n'i ye n ɲininka mm-hmm. misiki yɛrɛ ye courage de ye siga t'o la sans découragement don mm-hmm. n'i bɛ diɲɛ ko o ko la o fo bati i k'a kɛ jusqu'à la fin kunu anw bɛ misiki daminɛ waati min na kɔngɔ muɲu b'a la o bɛɛ tun b'a la an b'a daminɛ waati min minnɔgɔ muɲu b'a la kunu anw b'a daminɛ waati min n'i tɛ se mɔgɔ tɛ se k'i i wele sumu na siga t'o la an b'a daminɛ waati min na ni i voix yɛrɛ ni karamɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ k'i voix ma accorder mhm. kɛnɛ bɛ kɛnɛ la mhm. i tɛ jɔ o kɛnɛ kan ka dɔnkili da i kelen o y'a sɔrɔ réseaux sociaux ko kuma tɛ yen o y'a sɔrɔ réseaux sociaux kow ma na eh, n'u k'a ma ko bɔlɔlɔ mhm. eh, o waati kalanden bɛ tɔgɔma sen na fo kilo tan ka taa karamɔgɔ sɛgɛrɛ ah. o yɔrɔ kunun ni bi tɛ kelen ye siga t'o la ne b'a daminɛ waati min mhm. o waati mm. ne bɛ bɔ n sen na kalabankɔrɔ mhm. ka taa fo dawudabugu kalabankɔrɔ kelen kelen fo dawudabugu awɔ nabintu tun bɛ yen bon vraiment mm. ne yɛrɛ ne sɛgɛnna misiki kɔnɔ mhm. n ye nafa sɔrɔ a la parce que misiki ye n permettre a ye hakili dayɛlɛ mhm. misiki yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ i b'a k'i yɛrɛ de ye misiki ye kɛnyɛrɛye baara de ye mhm. baara baara n'i bɛ k'a k'i yɛrɛ ye mhm. ne ye saliya la a ye nɛmɛ ka wara kun na a kun ka k'i yɛrɛ bolo donc kunu hmm. eh, dɔnkilidala ɲɛnako kun man ca i kun b'a ɲini fɔlɔ ne hmm. ka dɔnkili da fɛn min bɛ se ka du kɔnɔna kow ka waajulu kɛ du kɔnɔnaw de la dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma cɛ ni muso cɛ kan mhm. dɔnkili bɛ kuma den lamɔcogo kan mhm. dɔnkili bɛ kuma ladamuko ɲuman kan mhm. dɔnkili bɛ kuma jamana ka ɲɛtaga kan dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma ɛɛ foyer bɛn kan mhm. n'u ko a ma ko jarabi jarabi bon f'i ka différence de ɲini k'a dɔn mhm. ɛɛ misiki kɔnɔna na mhm. k'a dɔn dɔnkili bɛɛ n'a tabiya de don n'i ye min da ko furu furu bɛ cɛ ni muso cɛ de kan n'olu sabatila denw bɛ sabati. aa mama vraiment i filɛ ka kuma min fɔ sisan i bɔra ka walawalali min kɛ sisan nin bɛɛ kalan nafa dɔ de ye voilà nka mama n'an bɔra kunu na sisan an bɛna bi la a fɔra ko kunu bi sini bɛ ɛɛ mama e yɛrɛ ye kalan min kɛ tan est ce que mɔgɔ bɛ e yɛrɛ mama bolo kalan na bon n bɛ barika da ala ye i bɛ ko o ko la ɛɛ mɔgɔ dɔw b'i kanu f'u ka k'i ɲɔgɔn ye Siga t'o la. ne yɛrɛ fana ye dɔw kanu ɛɛ fo n ka k'u ɲɔgɔn ye ne fa tun ye dɔnkilidalaba ye siga t'o la mali kɔnɔ mali kɔkan mɔnan ce tumani kɔnɛ ale kɛla troisième créateur de ye donso ngɔni na Donso ngɔni na. parce que ngɔninfɔ sagwɛ sagwɛ balolen kun don ngɔninfɔ burama burama balolen kun don ala ye burama minniji dɔgɔya ka sagwɛ minniji dɔgɔya tumani kɔnɛ nana ka na donso ngɔni naɲɛnamaya hali bi bi dieu merci cɛ bɛ tumani ka siraw de kan mɔgɔ yɛrɛ filɛ kan an yɛrɛ fɛ hali tan tilela ko an fa ka dugutigi ka taa to ko de bɛ se ka dɔn ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn jugu le ye mɛn ne Eh, ko ee sigiɲɔgɔn jugu le ye ŋɛnini min n'i sen kɔrɔta a y'i kɔɔri muso sinamuso jugu le ye ŋɛnini dɛ a ye baaraɲɔgɔn jugu ɲɔgɔn ŋɛni tɛ e min n'i sen kɔrɔta a y'i kɔɔri la dɛ ɛ mama n'o don ne bɛ tɔgɔ don filen kɔnɔ mɛ n sin ka taa dɔrɔn mama o diyara n ye o bɛnna n ma parce que nin dɔnkili kɔrɔ an bɛ waati min na komi bi a bɛ du bɛɛ kɔnɔ siga t'o la ɲɛmɔgɔba n'i y'a bɔtɔ y'a plasi la kɛrɛfɛmɔgɔw de b'a minɛ k'a ji siga t'o la o kɔni a tɔgɔtigiba n'i y'a lakaritɔ ye maa minnu n'a bɛ taama taama minnu n'a bɛ yaala minnu n'a bɛ so kelen kɔnɔ a masurulamɔgɔw a masurunya mɔgɔw olu de bɛ tɔgɔtigi se lagosi ma siga t'o la ko sigiɲɔgɔn jugu ko ŋmɛnɛyare n'i sen ta cogo o cogo ko a bɛ kar'i rɔ ale de bɛ dimi don i la mɔgɔ s- jɛɲɔgɔn de bɛ se ka dimi don i la siga t'o la mɔgɔ furuɲɔgɔn jugu bɛ se ka dimi don i la O ye tiɲɛ. i baaraɲɔgɔn jugu de bɛ se ka dimi parce que a b'i dɔn a b'i dɔn sinon mɔgɔ min t'i dɔn yan'a ka don i ka so problème ba don o de ye ŋɛni de n'i sen ta dɔrɔn ale bɛ kar'i rɔ tumani kun tɛ dɔnkili kɔrɔntan la ale kun bɛ dɔnkili la bi san tan kow bɛ na savan de kun don siga t'o la donc ɛɛ nin dɔnkili kɔrɔ y'o de ye i ka ɲininkali ma s'a ma mais minnu b'an lajɛ mɔna n ce ka mama tumani lamɛn f'a ka se ka kisɛ de di mɔgɔw ma ka wulibali fɔ siga t'o la ɔ hayidara bɛ mali la o ale tɔgɔ ko karamɔgɔ Ɔ, wulibali wulibali e fana dɔnkilidala ka wulibali ayi bon ne kɔrɔw bɛ yen dɛ Ayi, ayi. kana to u ka mugu ci ayi ayi ayi foyi ma bɛɛ bɔkolo bɛɛ bɛ waso ni siga bɔkolo ye siga t'o la kana to n kɔrɔ i ka mugu ci n na wulibaliw bɛ yen mais ne ye wulibali fitinin ye mm. mun bɛ kɛ n b'a ɲɛfɔ o cogoya le la mm-hmm. awɔ ah mama mm. o diyara n ye awɔ eh, sabula mm. diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a la i b'a kanu de an b'a dɔn nin na k'e ka baara kanu k'a daminɛ e yɛrɛ karamɔgɔ la mm-hmm. ka na s'i fa ma e yɛrɛ ka denkuluw mama i ye nin bɛɛ walawala an ye mais mama mhm. an bɛ don min n'a fɔ ko min bɛ yen mama yɛrɛ bɛ album joli la bon nin diyara n ye mhm. mama bɛ album naani de la naani album fɔlɔ bɔra en 2002 mhm. n'u ko a ma ko hommage à tumani kɔnɛ dɔw ko a ma denmisɛnnin ka tulon ka mora o tun b'o kɔnɔ alibɔmu filanan bɔra deux mille quatre dɔw ko a ma baronin dɔw ko a ma n diyaɲɛba bɔra en deux mille quatre deux mille huit troisième alibɔmu bɔra kanuɲɔgɔn bɔra ka dɔnkili min da n kanuɲɔgɔn tun nana ale bɔra deux mille huit alibɔmu naaninan ale bɔra deux mille quinze musogosi cɛ k'an kana to ka muso gosi ko n'aw kɛlɛla kan'a wele polisi la kan'a wele zandaramari la i cɛ la dɔ bɔ nɔ i ka nɛgɛ nɛgɛ eh, nɛgɛ eh, cɛba eh, kɔrɔlen nɛgɛ fɛnni hmm? a nɛgɛ nɛgɛ nɛgɛ nɛgɛ a nɛgɛ nɛgɛ nɛgɛ i ka nɛgɛ nɛgɛ cɛ ye waraba ye sa n'i y'a nɛgɛ hmm. hali n'a tɛ sɔn ko min ma a bɛ sɔn o ma i bolo ah, ah, ah, bon an bɛ don min na ko min bi i ko kunun ani bi ani sini n bɛ se ka kuma bi kan mais sini dɔnbaga o ye ala yɛrɛ de siga t'o la parce que ne tɛ se ka sini kuma fɔ ko min bɛ kɛ sini o ye simaw simaw mɔgɔ minnu ni ala ye sijan d'i ma i ye kunun tɛmɛ ka bi ye sini ni ala ye si d'i ma i bɛ sini ye siga t'o la ɔ ni ala ma jɔn min da sini sini yeli kan e tɛ se ka sini kuma fɔ bi tiɲɛ donc bi n bɛ kuma bi kan ni ala ye sini yeli jira an kɛnɛ la o don fana ni an bɛ an da se o ma n'ala sɔnna bi mizikiko fɔlɔfɔlɔ studio kunun studio kun man ca bamakɔ siga t'o la ɛɛ sedoni mali kun bɛ yen mhm. studio bɔgɔlan kun bɛ yen uh-huh. barobilenni ka studio kun bɛ yen mhm. donc baba simaga mhm. o studio nana studio bɔgɔlan ninnu kɔfɛ donc bɛɛ ɛ sufi dɔnkilidala cayalen mali la mais an bɛɛ tɛ dɔnkilidala dɛ awɔ balo ɲinina ka ca an bɛ k'an balo de ɲini sinon dɔnkili labaga man ca dɛ n bɛ se ka dɔnkili da ka e diyaɲɛkan f'i ye kɔnɔ yɛrɛ de tɔgɔ ko kɔnɔ n'i ye yiriw lajɛ ala ye yirisunbaw de jigi dugukolo nin sanfɛ ko kɔnɔw de ka sigi yiri nin na a bɛ fɔ dɔnkilidala de ma anw fɛ wasolon ko kɔnɔ dɔnkilila kɔnɔ kɔnɔ min n'a mana kasi kɔnɔ kasi ko tan kokɔrɔdɔnbagaw de b'a dɔn kɔnɔ bɛ kan min fɔ yanni telefɔni ko waati ka na kɔnɔ de tun bɛ mesasi lanse donc la wasolonkaw b'a fɔ ko kɔnɔ dɔnkilidala ma awɔ ko dɔnkilila kɔnɔ parce que yanni telefɔni ka na ko alo mhm. sufi e bɛ min mhm. dɔnkilidala kun bɛ n'i kan bɔ yɔrɔ min na mhm. n'a tɛ bi diɲɛ laban tele nin na i b'i to kilo tan ni duuru k'a son mɛn fiɲɛ de b'a ta ka se wa mhm. jinɛw de b'a sama ka se wa mhm. mesasi kɔni e b'a sɔrɔ donc ne bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye mhm. an ka baara kɛ mali culture fɛn caman bɛ jamana nin kɔnɔ minnu ka kan ka labalo minnu ka kan ka laɲɛnamaya minnu man kan ka bila o ye jumɛn ni jumɛn ye an ka laadalafiniw an ka kan k'a dilan hmm. k'a valoriser a ka dɔn ko mali ko eh, culture dɔ de bɛ mali kɔnɔ hmm. k'a man kan ka bila hmm, o filanan ye mun ye e m'a ye ni ko bɛ mali kɔnɔ don min dɔnkilidala damadɔ de bɛ an ka faso maliba nin na i b'a dɔn n'i ye arajo lamɛn mhm. i b'a dɔn ko ko dɔ bɛ mali kɔnɔ nin don o ye dɔnkilala jumɛn ni jumɛn mhm. siramori jabate ale tununna mhm. mɛ sisan denmisɛnnin bɛɛ t'o dɔn dɛ ni minnu ma kalan kɛ ina la ka eh, conservatoire wa ahan eh, fo n'i sera yen dɛ mɔgɔ k'a faamu han an de ye mawɔ eh, ekɔli la an de ye wasolonka ye f'i ka taga yen o la i bɛ se ka mali histoire dɔw dɔn n'i ma taga yen bɛɛ tɛ dɔnkililakɔrɔba ye dɔn bansumana sisɔkɔ ale tele banna ale b'a fɔ ko masakɛ dankelen a y'a da bɛɛ y'a mɛn ɛ tata bɔrɛ ale tununna min b'a fɔ sanu nɛgɛnin yo wari nɛgɛnin yo an ka tile kɛ tile tɛ diɲɛ laban dɛ i mana kɛ diɲɛ mara masakɛ ye cogo cogo don dɔ bɛ na tile bɛ ban n'i kɛra star ye cogo cogo ke de maa miliyɔn kɛmɛ de bɛ e kɔ don dɔ bɛ na maa miliyɔn kɛmɛw de bɛ taa e bilasira tele ti laban donc an ka dilali kɛ dɔnkili kɔnɔ an ka furuw labɛn ne ye jate minɛ sisan dɔnkili caman kan mun bɛ dilanni kɛ duw kɔnɔ o man ca mun bɛ se ka cɛ ni muso cɛ bɛn o man ca siga t'o la bɛɛ kɛra ambiance ni mun bɛ se ka balimaw labɛn o man ca i bɛ taa sɔrɔ dɔnkilidala kɔrɔkɔrɔba minnu bɛ yen olu de bɛ dɔnkili dilan o kan n'i ko k'i ka dɔnkili da génération 21 mɔgɔw ka girin i kan eh! f'i ka na dɔrɔn hmm. ka na kan dɔ de fɔ ka tɛmɛ an kɔni bɛ ka taa sisan denmisɛnninw nɔfɛ mhm. mais eh, an ka tagabolo b'an bolo han mhm. an bɛ fɛn kɛ pour que aw ka nisɔndiya mhm. mais ne ka sira kɔrɔ nin ne tɛ k'o bila dɛ ne b'o kan wa a bɛ laban o ma ah, mama mm. ne t'o bila an ka dɔnkili la an ka bɛn sabati mm-hmm. jamana kɔnɔ an ka dɔnkili da an ka foyerw ni furuɲɔgɔnmaw bɛnna sa i b'a ye kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ a bɛ nɔgɔya parce que bɛnbaliya mm-hmm. o le nana ni bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ye mm-hmm. n'ala ye fanga d'i ma mm. i kɔfɛ mɔgɔ hinɛ a la n'i kɔfɛ mɔgɔ fana yɛlɛnna kana na ɲɛfɛmɔgɔ bɔ a pilasi la bɔ n sen kan bɔ n kun kan o le na mali ko caya n'o tɛ le danbetigi bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ lɔn ah mama awɔ ah, mama i ka bɔrɛ in ka di mama namu vraiment an ye faamuya caman sɔrɔ i ka bɔrɛ la eh, an b'i fo halisa fɛn min y'an ka belebele eh, mm. sagila yakuba jara mm. bawa di an ka foli bɛ a ye ale de ye m'i ka sagila in dayɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i kɛra artiste ye o bololabaarakɛla n'a fɔra artiste diɲɛ maa yɛrɛ bɛɛ artiste ye sa mais ni mɔgɔ bɛɛ t'a faamu i b'a kɛ dɔnkilidalaw dɔrɔn i b'a kɛ tiyatiribɔlaw ye sinon diɲɛ bɛɛ artiste de en tant que i bɛ fɛn dɔ la mɔgɔ ye artiste ye n'i y'a mɛn ko artiste minnu bɛ dɔnkili da olu bɛ yen fɔlikɛlaw bɛ yen olu bɛ yen komɛdiyɛnw olu bɛ yen arajoso olu bɛ yen e y'a mɛn jamana nin na bi o a bɛ ka taga olu kɔ wa a tɛ taa olu kɔ mais jamana nin kɔnɔ hmm. an fana jatelen tɛ eh, eh, mama eh, bamananw ko ten ko n'i ka sara bɛ jamana bɛɛ artisi bolo hmm, hmm. fo mali artisiw siga t'o la kalo o kalo ka fɔ soit trois mois chaque trois mois ah. an bɛ taa ka taa sara dɔɔni ta tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ bɛ mali artisiw la dɛ ne ko a ka coronavirus wari dira o o kuma wɛrɛ de o kuma wɛrɛ tuguni i y'a mɛn n tɛna n da don o rɔ dɛ mɛ ne bɛ kuma mhm. komi n bɛ ne fabara mhm. jamana nin kan mhm. n ko anw jatelen tɛ u ka anw jate n'o kɛra hmm. jamana bɛ nin bɛɛ suma koyi parce que anw de bɛ message lancer hmm. an de b'a fɔ ko bɔn hmm. nin de bɛ yan walayi n'i taara danbetigi sɔrɔ ko ee eh, ni e fa ma nin kɛ e ba ma nin kɛ dɔnkilidala dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ ani jeliw bɔn n'i miirila i fa n'i ba danbe ma dɔrɔn mhm. hali n'i bolo yɛlɛnnen don i b'i bolo jigin o tiɲɛ mama mm. vraiment tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye parce que bamananw ko ten ko n'i ka fɛn kolon fili mm. ko dɔ ta ɲuman kama n'o tigi y'a yira i la k'ale ta de y'a ta ye i bɛ nimisa i ta kolon na nka mama a bɛna ɲininkali min timi la sisan bamananw de ko ni diɲɛ yɛlɛma diɲɛ ma yɛlɛma sa nka kɔnɔnafɛnw de yɛlɛma mɛ ni waati yɛlɛma ko kɛcogo yɛlɛmana i yɛrɛ bɛ yɛlɛma kɔ an y'a jateminɛ fɔlɔ i tun bɛ taa yaala sugu la ka mama ninnu ka kasɛtiw san mɛ sisan o kuma tɛ yen yala mama fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi wa ni mɔgɔ bɛ se ka mama ka sɔn sɔrɔ a kasɛti bɛ ka kura kuma minnu fɔ sisan i ye album kura ko kuma min fɔ donc n'olu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ sabula mɔgɔw fana kamanagan surtout aw ka génération ah. mɔgɔ aw ka faniw badenw bɛ yen aw kanubagaw baden bɛ yen kana siga mais mɔgɔw bɛ jɔrɔ di an bɛna sɔrɔ cogo di an bɛna sɔrɔ cogo di ni mama bi ka page bɛ yen ni tɔgɔ min b'a la mhm. a k'o fɔ an ɲɛna facebook ni youtube sanfɛ mhm. eh, nin diyara n ye kojugu mhm. n'i b'a fɛ ka ne yɛrɛ ka dɔnkili kɔrɔw sɔrɔ k'a san dɔnkili kuraw sɔrɔ k'a san zikmali mɔgɔw ni olu ye kɔntara kɛ kɔmi aritisi caman bɛ zikmali sanfɛ n'i mago bɛ mama tumani kɔnɛ la ka dɔnkiliw la ka a dafalen sɔrɔ k'a san i bɛ zikmali i b'a o contacter i b'a fɔ dɔrɔn i mago bɛ mama tumani kɔnɛ ka sɔnw na olu ni i bɛ kuma ka bɛn prix min bɛ i b'a sɔrɔ u bolo n'o bɔra a la i ye min fɔ ko fɔlɔfɔlɔ kasɛti ko tun bɛ yen a tun bɛ sɔrɔ sugu la a tɛ sɔrɔ bɔn subaga na mansinw nana an ka yɛlɛma don an ka kow la n'o tɛ kasɛti bɔ nin kun da ka di artiste bɛɛ la an b'an ka droit d'au teur sɔrɔ nɔrɔmali la wa an yɛrɛ bɛ sanni min kɛ sugu rɔ fana an na wari bɛ sɔrɔ mɛ ni aritisi caman de bɛ bi u bɛ ka dɔnkili da a bɛ réseaux sociaux kan an tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la mun don parce que pourquoi ne yɛrɛ mama min filɛ ne ma ekɔli kɛ mɔgɔ kalannen minnu bɛ yen fo k'u ka sira de jira i la sira min hali dɔnkili kelen bɛ bɛ se ka miliyari kelen nase i ma bi sɔn a bɛ se ka mi kelen na se ma mɛ kɔnsɔn de b'a la aritisi caman bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u t'u ka droit dɔn c'est comme ne yɛrɛ bɛ a sanfɛ ne yɛrɛ fana ni ni sisan tɛ droit dɔw bɛ ne mama tun t'o dɔn mɔgɔw de b'an ka miziki ta dɔrɔn k'a bila yutubu sanfɛ olu yɛrɛ bɛ benefisiye anw tɛ foyi sɔrɔ mɛ est-ce que lahara bɛ diya wa e ma kɛ dati don siniko kuma ayi siniko an y'a fɔ lahara de an ma sini fɔ lahara tɛ diya dɛ o ye n'an bɔla yan pewu mm. an ka taa yɔrɔ min mm-hmm. parce que n'i bɛ mɔgɔw ka fɛn bila fɛn kan mm-hmm. i kan ka artiste contacter d'abord a ye kuma ka bɛn mm-hmm. c'est comme euh, réseaux sociaux kan sisan mm -hmm. i komi RHHM o ni artiste bɛ contrat kɛla bi mm -hmm. ani euh, Bamada City ah, voilà Bamada City ninnu mm -hmm. ni n'olu ye contrat kɛ mm -hmm. ani Keyzit ninnu voilà donc ne kɔni bɛ aritisi bɛɛ kɔnseye n'an n'an bɛna sɔn bɔ an mago bɛ diɲɛ k'an ye mɛ an ka se o dɔw ma an n'olu ka se ka kɔntaranin kɛ u mana an ka fɛn fɛn lajɛ olu ka pursantazi bɛ bɔ a la c'est vrai mɛ an fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ mɛ falaki falaki ee o man ɲi dɛ o ka hinɛ an na mama eh, an barola kosɛbɛ kosɛbɛ an barola mama an y'a yira i la k'a fɔ mm. émission kunu bi sini mm. e de kɛra maa fɔlɔ ye an ŋaniya ta k'e de k'a maa fɔlɔ ye mm. yanni an k'i bila an bɛna laɲini fila ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ émission ye i ka dugawu kɛ sakila mediya ye i ka foli bila sakila yakuba jara la o tɛmɛnen kɔfɛ i ka alibamu kɔnɔna na sɔn kelen bɛ yen ko si tu as tout dans le monde sans l'amour tu n'as rien a i bɛ sɔrɔ ee mama kana kɛ a daminɛ ee bon si tu as tout dans ce monde sans l'amour tu n'as rien n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni kanufɛn dɔ t'i la e ala foyi de t'i bolo o siga t'o la an bɛna kɛnɛ kuncɛ n'ale ye mɛ n ka foli bɛ n balimakɛ ye sakila yakuba jara o ye balimakɛ sakila yakuba jara ale ye nin mininan ta ala k'a yiriwa a bolo ka foli kɛ e yɛrɛ ye i ye denmisɛn ala ka maakɔrɔba si di an bɛɛ ma ni maa ye sijan sɔrɔ si de bɛ mɔnɛ bɔ n'o bɔ in na kɔnsɛyi min bɛ n bolo k'a di denmisɛnninw ma i yɛrɛ i nana ka na sɔrɔ kalanden caman de bɛ ne bolo ne b'a fɛ mali mizikiko nkalon ka b'a la an ka taa ni sɛbɛ ye eh. mali misiki ko mhm. mɔgɔw pereselen don kojugu mhm. k'a sababu kɛ wari de ye n'i ye baara kɛ mm. hali n'i man di mɔgɔ ye don dɔ min na mhm. i bɛ ɲini i ka dɔnniya de ma siga t'o la i man di dɔ ye k'i ta a ka concert la mais ni o dugumɔgɔw eh, insistera ko ni karisa tɛ ko anw tɛ na concert mm. a tɛ kɛ o dɔnniya de b'i la soit t'u bolo siga t'o la u bɛ na ko karisa de bɛ se ko ka nin kɛ an ka courage ta mm. pour que mali art kana na dafiri an ka dusukolo ta komi an kɔrɔw y'a kɛ cogo min mm-hmm. an baw y'a kɛ cogo min n'o ye kunba siribew ye mm-hmm. kagbɛ siribew mm-hmm. sali siribew eh, an kɔrɔmuso umu sangarew y'a kɛ cogoya min na mhm. aramata jakitew y'a kɛ cogo min mhm. mon ancien artisi baw y'a kɛ cogo min mhm. anw fana de kan ka dusu ka baara kɛ ka tɛmɛ u la pour que développeli bɛ na mais dɔnkili min kun da bɛ da kunu o tɛ ka ye bi mun nana n'o ye perese kojugu ne ye kɔlɔsili kɛ hali morikalan bulon na bi mm. kalanden min mm. n'a bɔra a ma kalan laban mm. ani mun karamɔgɔ y'a labila oh. ka kitabu ta ka d'a ma ka eh, kuranɛ ta ka d'a ma uh-huh. ko yarabi fo n'a sɔrɔ e ma ne dusu suma mm-hmm. o ka diɲɛlatigɛ kɛcogoya ani mun bolila ka bɔ baara ɲɛ mm-hmm. olu ka ko finition tɛ kelen siga t'o la ma donc ne bɛ n karamɔgɔ fo mhm. n'o ye nabintu jakite mhm. eh, minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la mhm. wasolo o ye fugate solomani ye ani yɔrɔ jalo solomani siribe voilà solomani siribe ani umu sangare olu minnu bɛ ka dusukolo don anw na pour que an ka se ka baara kɛ vraiment ne ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ olu foli ka kan aramata yɛrɛ ala k'i da a k'i da dayɔrɔ la ala ka yen fisamaniya ye ne fa tumani kɔnɛ a kɛra dɔnkilidalaba ye ne bɛ n fa ka sira kan o ye tiɲɛ ye mais dɔnkili kanu min bɛ ne la ma siribe yen a bɛ dugu jukɔrɔ bi kunba kanu de ye ne yɛrɛ kɛ dɔnkililala ye ma sidibe ni kunba tun ye dɔnkili da ne bɛ kasi de n ko ala n'i ma ne kɛ kunba ɲɔgɔn ye k'i kana sijan di ne ma jaa ne bɛna tɛmɛ o la yɛrɛ kɛra f'i ka keleya dɔn umu sangare y'a fɔ ko keleya man jugu ka kɛ ɲango ni ko mɔgɔ kuru bɛɛ bɛ keleya mais kana kɛ ɲango ni siga t'o la fini ɲɔgɔn b'i la ni ne keleyara n bɛ baara de kɛ siga t'o la ka dɔ san mun valeur ka bon ne ta ni o fana ye tiɲɛ mais ne ko nin fini de bɛ sufi kan na fo ne ka nin ɲɔgɔn sɔrɔ soit n bɛ bandiw de bila e la ka fini nin fara kan'o kɛ dɛ e ma e ma fini nafa sɔrɔ ne ma nafa sɔrɔ o ye ɲɛngoya de ala k'an kisi o ma umu sangare de y'o fɔ mhm. ko wasolon denmisɛnnin kuru bɛɛ ka baara kɛ mm. mais ko an y'an jija k'an kana kɛ ɲango ni mhm. n'o bɔ in na mhm. ko si tu as tout dans ce monde eh, eh, eh. sans l'amour tu n'as rien Oh ma belle petite, t'es folle. Mm. Je suis pas folle, c'est l'amour. Si tu as beaucoup d'argent, sans amour, tu n'as rien. mɔgɔw de ko ne kun de tiɲɛna ne kun ma tiɲɛ jarabi de bɛ n na mɔgɔw de ko ne ta de tiɲɛna ne ta ma tiɲɛ jarabi bɛ n na mɔgɔw de ko ne fa de bɛ ne la fa tɛ ne la jarabi ni n ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n bolo jarabi tɛ ne la fɛn tɛ n bolo ka mɔbilibaw san k'i kelen k'i yala ɲanafin bɛn'i sɔrɔ sirakun nɔ yen ka so ɲumanbaw jɔ k'i kelen k'i da fo nɛnɛ bɛn'i sɔrɔ so ɲumanba nin kɔnɔ terikɛ e dun tɛ diyanye lɔn ka avionbaw ta k'i kelen ka voyager ɲɛnafin bɛn'i sɔrɔ sirajan fɛ yen ni n ma kanu ye n tɛ sunɔgɔ la n jarabi ye hmm. tɛ se la la eh. ni ne ma kanu ye n tɛ dumuni kɛ eh, i y'a ya aya kɔla bɛna bɔ ka bin kɔla bɛna bɔ ka bin ee eh, mama mama dɔnkili in kama tile saba n tɛ dumuni kɛ mɔgɔ tile saba n tɛna dumuni kɛ ayi mɔgɔ de

ni mɔgɔ min mago bɛ mhm. mama ka adrɛsi la pour que ka mama yɛrɛ sɔrɔ ni i donna mhm. eh, aw ka réseau kɔnɔ sakila media kɔnɔ sakila media kɔnɔ mhm. eh, i bɛ mama lasɔrɔ mama sigilen don ɲamakɔrɔ kurani na yɔrɔ dogolen tɛ kuluba kɛrɛfɛ mama b'a bɛɛ lajɛlen ka bil'a la anniversaire mariage concert Ah. fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ taa fɛn bɛɛ la a tɛ taa janaja la dɛ a tɛ to concert la concert tɛ yen o ma ayi bɔ artiste ye o e kɔni b'a dɔn kana ni ni jɔn o jɔn bɔ ye mɔgɔ min hinɛ saya de b'i hinɛ non o kana o kana o kuma tɛ fɔ n'i kɛra jɔn ye i bɛ kɛ danfɛn de ye siga t'o la n'ala ye saya d'i ma ka ɲɛnamaya d'i ma a fila bɛɛ de nana diɲɛ kɔnɔ k'a fila bɛɛ ka kɛ Eh, an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka hinɛ banbagatɔw la ala ka yafa k'u ma ala ka bɛɛ ɲa k'i taa don kɔnɔ saya ye hɛrɛ dɔ de o mm, mhm, mhm. wa hɛrɛ yɛrɛ fana ye hɛrɛ dɔ de awɔ an b'a fɔ ko k'an bɛn mhm. waati jan kɔnɔna na merci beaucoup